nkhani ya lero amaryllis hotelo pension fund tikamanena nkhani imeneyi osayiwala chithaphwi hotelo pa Clock Tower ngati amalawi tipange blame george jim anaononga mabiliyoni a pension fund ambiri amene akulankhula za amaryllis hotelo pension fund sadziwa kanthu inu osadabwa nkhani akuiyamba mpaka kumaliza osatchulako chithaphwi hotelo osatchulako george jim that is very strange ndalama za pension fund zinabedwa amene anasolola ndi george jim koma anthu amenewa akungokhalira amaryllis hotelo amaryllis hotelo a five star hotel inatha a bodi angoigula ndikumaigwirisa ntchito chithaphwi hotelo anaononga 135 billion hotelo sinathe akuluakulu ndikunena za umboni munyamuke mupite pa Clock Tower muona chi building chosatha chamangidwa pa zithaphwi aononga 135 billion panopa akufuna 15 million dollars building sinathe palibe akukamba zimenezi tikungomva amaryllis hotelo amaryllis hotelo poyamba amachita blame frank mbeta ndikumayamikira reserve bank governor lero asintha akunyoza mwanamvekha ndi reserve bank governor that is okay what about george jim chifukwa the genesis of everything is george jim munthu sungayambire nkhani pakati imafunika anthu ayambe uyambe kuyambirira kuti anthu amvesese osangoti ayi awa ndakuba awa ndakuba and you are just mentioning people without genesis of the story george jim is the genesis of everything ndiye timanena kuti nonse amene mukuyankhula nkhani ya amaryllis hotelo pension fund ndalama zinabedwa ku pension fund osayiwala kutchula george jim munthu ameneyu analemba kalata yabodza kuti bodi ichotsedwe amaopa forensic audit chifukwa amalawi ambiri sakudziwa nkhani ya amaryllis hotelo pension fund zonse zimene tikumvazi zinadziwika chifukwa cha forensic audit kodi amene anaitanisa forensic audit ndani boma la dpp komanso board chairperson wa pension fund trust chizaso nyirongo kuyambira 2024 up to 2025 chaka chathunthu chakwera colleen zamba George Jim amayendetsa pension fund without a board mabiliyoni anasowa mnthawi imeneyi mwachitsanzo anagula Sigelege hotelo 21 billion anaononga 135 billion pa chithaphwi hotelo hotelo imeneyi sinathe mupite pa Clock Tower mukaone panopa akufuna 15 million dollars akhala akumanga up to 3 years In addition, ku pension fund account kunasowa 11.5 billion amene anatenga ndalama zimenezi george jim ena mkhoza kumafunsa ndalama anapangira chani anagulira materials za chipani cha mcp ndalama zina anamangira mansion mtauni chifukwa tiye tinene zoona inuyo simungapite ku bank account ya makolo anu amayi anu ndikukatenga ndalama 1 million amayi anu osadziwa so nthawi imeneyi pension fund kunalibe board koma george jim amapita ndikukatenga 11.5 billion anamutuma ndani amene anamutuma ndi chakwera ndi Colleen Zamba ndiye tikudabwa kuti amene akulankhula za pension fund Amaryllis hotelo sakunena nkhani ya kusowa kwa 11.5 billion ku akaunti ya pension fund chifukwa ma civil servant akudulidwa mwezi uliwonse 5% ndikumapereka ku akaunti imeneyi then wina wake wa Malawi Congress akuti George Jim anapita ndikukatenga 11.5 billion Sigelege hotelo ya 8 billion anagula 21 billion anatinamiza kuti ndimanga hotelo pa chithaphwi 43 billion anaononga 135 billion sitikufunsa nkhani zimenezi 43 billion 135 billion muchotsepo 43 billion pakusala ndalama zambiri almost 92 billion
tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinadye nawo zimene anabazo ndi chibwana
forensic audit inafotokoza bwino chakwera sanasankhe bodi kwa chaka ndalama za penshoni zinalibe mlonda malamulo a dziko amanena kuti ndi bodi yokha imene ili ndi mphamvu zoyendetsa ndalama za penshoni koma chakwera Colleen Zamba George Jim amayendetsa ndalama zimenezi mwakufuna kwawo they have to be arrested anagula malo pa zithaphwi to spend 135 billion we cannot compare ndi Amaryllis a five star hotel so as far we want to end corruption zisakhale personal osachita divert attention chifukwa mukutenga information kwa George Jim tiru yaononga ndalama za pension ndi chithaphwi hotel 135 billion building sinathe akufuna 50 million dollars for 2 years tikhala tikuononga mabiliyoni kuti ithe thereafter tikamaliza kumanga building padzafunika furniture decoration advertisement and everything to make it hotel ngati amaryllis ndetu kudabwa mmalo mochita blame ndalama zimene tikutaya pa chithaphwi hotel tili bize kulimbana ndi amaryllis a five star hotel kungogula nthawi yomweyo tiyamba kubweza pomaliza tipereke chenjezo ku chipani cha dpp pa kampeni munalonjeza kuthana ndi katangale koma lero mukamanga munthu pa nkhani ya corruption akutuluka within 48 hours ngati mwalephera kuthana ndi corruption mukanangobwera poyera ndikulengeza chifukwa amalawi sizimene timayembekezera kuchokera ku dpp kumanga munthu lero 24 hours akutuluka that is not fair kwaniritsani malonjezo apa kampeni munalonjeza kuthana ndi corruption do it before it is too late 58 billion green belt authority anthu kumangidwa 48 hours akutuluka wina waba nkhuku chaka chimodzi ku prison mabiliyoni anasowa ku nocma anthu sanamangidwe koma wina wangopezeka ndi bangolini 10 years prison kodi mukuziyendetsa bwanji zinthuzi this is not fair mukulephera ntchito inu a dpp because you promised kuti muthana ndi corruption koma lero mungoti zungulizungulu zungulizungulu chikuvuta ndi chani
mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tidzapatsana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 koma zimene tikuona mukumanga anthu opezeka ndi bangolini Otcha makala. What is that? That is nonsense. Lazarus Chakwera, Tonse Alliance, 2020, analonjeza zambiri. Analephera kukwaniritsa. Amalawi anawachotsa pa 16 September. And today, inu a DPP, munalonjeza zambiri. One of them, kuthana ndi corruption. Mbava mukuzidziwa. Amangeni. 2 munalonjeza commission of inquiry pankhani ya chilima nkhani imeneyi siyongokamba ngati nthanotu we need action amene ananyalanyaza kusaka ndege amene ananyalanyaza pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso ikuoneka kuti ah, nkho- nkhalango ndiyokhwitima nkhani ya saulos chilima si nkhani yachibwana munalonjeza commission of inquiry we need action amene ananyalanyaza kusaka ndege
koma mmene amafika ku mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba ka nyengo mene inalili ku Mzuzuko ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. ndipo tikudabwa up to date simunamange munthu mukudikira chani umboni odziwikiratu saulos chilima anagona ntchire 24 hours vice president anagona ntchire 24 hours amene ananyalanyaza muwadziwa amangeni ndale za ulendo uno si za 2014 zonamizana no chimene mwalonjeza mukwanise chomwecho chakwera anachoka mboma chifukwa choyerekedwa inunso mukayerekedwa muchoka ndale zakalekale ndale zopembedzana Ndale zofuna atsogoleri tiziasenza pamutu. Atsogoleri oti tinaika pa mpando ndi ifeyo. Ndale zowapembedza atsogoleriwo zithe.